Moni, ndine Jack. Nde nkhani yathu ikutitengera maiko awiri. Inayambira ku India kukathera ku USA. Nde ku India tapitako kangapo ndithu. Nde tagwirani chakumwa tiyeni ticheze. Bambo uyu dzina lake ndi Ravish Ravi Kumra. Anthu ankangomutchula kuti Ravi. Ravi mu chaka cha 2012 anali ndi zaka 66. Ravi anabadwira ku India. Kumeneko anali munthu olimbikira kwambiri. Anapanga sukulu yake, anapeza degree ya chemical engineering. Atapanga zimenezo anayamba ma business zokhudzana ndi mafoni, ma cellphone chani. Ndiye zinamuyendera kwambiri. anapanga ndalama zabwino ndithu. Anakwatira mkazi wake dzina lake Ravinda Kumra nde ankangomutcha Roni mkazi wakeyo. Anaberekerana ana awiri. Ananyamuka, anasamuka, anapita kukakhala ku USA mu 1970. Chifukwa choti anali ndi ndalama, anali olimbikira, anangofikira kugula winery yotchuka kwambiri ku dera lomwe amakhalalo. Winery ndi kampani yopanga mawaini. nde anaigula pa ndalama zokwana 6 million dollars pa nthawiyo nde winery inachita bwino kwambiri ndi chuma chawo chimangoonjezekerabe akuti ravi amapanga 2.5 million pa chaka za mthumba mwake ndalama zomwe zimalowa mthumba ndi anali munthu oti anali ndi ndalama ndithu anapezeka kuti anagula mansion ku dera lotchuka kwambiri dera la anthu olemera kwambiri mansion yake anayigula pa nthawi imeneyo inali 3 million inali ndalama yambiri pa nthawi yomwe anayigula nyumba yabwino kwambiri 7000 square foot nyumbayo inali ku san francisco bay area konena kuti kwa anthu olemera kwambiri kwa anthu ochita bwino kampani yopanga wine ija anapeza kuti anayigulitsa atasemphana chichewa ndi ma directors ena amene amagwira nawo ntchito anali ndi makampani ena ogulitsa ma tesla plus kampani yo- ya ma cellphone yakeyo za technology chanichani zonena kuti anali ndi zinthu ndithu ama- anali ndi zinthu zingapo zimene amapanga samapanga chinthu chimodzi chokha ndi anali ndi ndalama ndithu kenako ravi anapezeka kuti anayamba kakhalidwe kachilendo anayamba kukonda mahule kwambiri akuti amakhulupirira kuti iye ndi wanzeru kwambiri nde amafuna kuti dziko lapansi muchuluke ana ochoka kwa iyeyo Onena kuti ana awo adzakhala anzeru, nawonso adzakhala odziwa bizinesi ndipo adzakhala ndi chuma. Ndi anayamba khalidwe la chisembwere. Amapeza chibwezi, chibwezi chija achipezera nyumba, azichilipirira renti, kwinako amawapasa azimayiwo allowance, amawapasa 3000 to 5000 dollars pa mwezi. Ena amakhala mahule enieni oti amakatenga m'bala basi. aziatani aziapasa zindalama inali khalidwe loti aliyense amadziwa kuti koma zomwe amapanga Ravi kenako anayamba kulimbana ndi anthu ena amafuna kumusumira zakuntchito kunena kuti iyayi tikufuna chani chuma chakochi tigawane mwakuti mamusumira zinthu zosadziwika bwino paja ndalama zikachuluka sizichepa izo zosumiridwazi ndi zomwe anapanga Ravi anapanga divorce nkazi wake anangompanga divorce nkazi wake nkunena kuti basi chuma nkaziyu wandirani wandilanda anayika mudzina la nkazilo nyumba yawoyo magalimoto awo katundu yese makampani angapo kunena kuti khala ngati kuti agawana chuma hafuhafu pa divorce kusonyeza zoti katundu amene wapita kwa Ronnie uja mkazi wake angongole sangagwire chifukwa si katundu wakenso anthu amakhulupirira kunena kuti zinali zaboza Ravi anapanga zonsezi ngati njira yothawisira chuma chifukwa chonena kuti ngakhale anapanga divorce Ronnie sanasamuke nyumba, mkazi wake amakhala nyumba momwemo, amakhala limodzi chimodzimodzi, panalibe kusiyana. Anangochita divorce pa pepala nkunena kuti hafu ya chumayi ndi chatengedwa ndi ndani ndi mkaziyo. Kuli kuteteza chuma kumenekoku ndi zomwe anatani ndi zomwe anapanga. Anapezeka kuti ndithu anapasa mahule angapo mimba. muzichitochito zakezo nde amati akapasa mimba akabereka ana amapezera nyumba basi aziwalipirira renti aziapasa ndalama azimayiwo kuti azialera anawo koma zonsezo amapanga kuti zizichitika kumbali mkazi wake asatani asauzidwe mkazi wake asadziwe chilichonse nde Ronnie amakhala kunyumba kuja ngati amadziwa mwina amangomva mwamphekesera koma samadziwa kudziwa Masiku ena Ronnie akakhala kuti wachokapo kunyumba kuja amatenga ndithu mahule kumabweresa mnyumba momwemo mahule ndithu kumakhala kutakasuka mnyumba mwake kumadziwa pena paliponse kona iliyonse ya nyumba molo kuchipinda koti kumagona mkazi wakeko kumadziwa kumalowamo bwinobwino ndithu nde Zinachitika kuti mu November 2012 Ronnie anayimba foni ku polisi kunena kuti tachitidwa chiwembu. Apolisi anathamanga kupita, anapeza kuti anampeza Ronnie atamangiriridwa pa mpando, anakwanitsa kuimba foni koma atavulazidwa, atamenyedwa kwambiri. Akuti sindikudziwa kuti mwamuna wanga ali bwanji, pangobwera anthu achifwamba analipo mwina anthu folo, ena anali anthu ooneka achikuda, ena anali owoneka ngati ma italian anyamatawo aba komanso kukhala ngati anampanga chiwembu ndani ravi apolisi kuyang'ana anampezadi ravi ataphedwa ravi anachitidwa strangle anamenyedwa kwambiri nkuchitidwa strangle komanso mnyumba munabedwa ndalama zokwana 30000 dollars munabedwa majewelry nde Apolisi pofufuza anapeza maglove onena kuti anagwiritsidwa ntchito ndi achifwambawo. Anagwiritsa ntchito maglove kuwapanga anthu chiwembu, pochoka anavula maglove aja nkuthawa. Maselotepi amene anamangirira pakamwa Ravi anali alikadali pomwepo onena kuti anagwiragwira nde anazitenga zinthu zonse zija kukaziyeza DNA nde DNA sinavute chifukwa chonena kuti anthu ena anapezeka kuti alikali mu database onena kuti anachimwapo kale nthawi ina yake anatenga kale ma fingerprint ali ndi ma dna yawo nde anawapeza wina ndi uyu garcia analipo anthu amene anawapeza ma fingerprints ena dna chabe analipo anthu atatu kuphatikiza uyu amene anali lukis anderson nde apolisi atafufuza anthu aja awiri mwa zigawengawo anali odziwika ndi polisi anali ma gang members ati anali mu gang yotchedwa money above everything koma mmoziyu samadziwika kuti ah, tsono uyuyu wapezekapo bwanji lukisiyu panalibe connection yake ina iliyonse lukis anderson ndi achifwamba enawo anali onena kuti anthu okhaliratu kosiyaniranato nde anthu anayamba kudabwa kuti ah, ah, zikukhala bwanji kunena kuti uyuyu akukhala ngati saziwana nawo anthuwa palibe connection koma anthu abwera kuzapangira chifwamba limodzi nde onse anakamangidwa kuphatikiza lukis anderson nde atafufuza ena aja anapeza kuti mmodzi garcia wa achifwamba aja anali brother wake wa mtsikana wina wake dzina lake christina christinayo anali mmodzi mwa mahule amene amapita ku nyumba kwa ndani ku nyumba kwa Ravi amalipiridwa 3000 pa mwezi anali akumuvutisa Raviyo kunena kuti ayi ndofuna nditagula nyumba yanga mpaka Ravi anamuuza kuti iyayi ndikuphatikizirapo ngati uli ndi ndalama ndikuonjezera 30000 ukagule nyumba yakoyo koma akuti msikanayo anakwiya Christinayo kunena kuti chifukwa choti Ravi anamuuza kuti "Ah, basi ndikufuna kuti usiye kubwera sindizikumana nawenso chifukwa chonena kuti sindikufuna kuti ndipeze kuti ndabereka ana ena anawo akudula kwambiri nde akuti christina anapsa nazo mtima atapsa mtima anamuuza brother wake kunena kuti mukufuna kokaba munthu wabwino okaba okamubera ndi uyu china chimene anamukwiyira akuti amakhulupirira kuti ravi anampasa christina matenda nde christina akukwiya nkukamuza brother wake kunena kuti mukatani pitani mukam'bere uyu kaya mummenya kaya mumvulaza kaya mumupha zimene mufuna mukapanga nde anatuma anthu aja kuti apite akampange chiwembu komanso akambere ati anachita kuwajambulira layout ya nyumba yonse kuti chipinda ichi nchotere apa mukayenda chonchi mkazi wake amagona apa iyeyo amakhala amakonda kukhala apa pamene mungalowere bwinobwino sakonda kukiya ndi pakona kuseri apa Anawapasa mapu onse ndi zonse zoti atani mmene atayendere kukalowa mnyumbamo. Nde mmene anakalowa mnyumbamo anapeza kuti Ravi anali ali downstairs ali pansi akuonera TV pamene mkazi wake Roni anali kuchipinda kapena ndinene kuti mkazi wake kuti anali atapanga divorce. anali kuchipinda amagona anangodzidzimuka roni uja akudzutsidwa ndi anthu achifwamba kummenya kumtenga nkummangirira ati anamuza kuti ungokhala chete ngati ufuna kuti tisakuphe ukapanga phokoso tikupha pamene anthu aja amatani amapitiriza basi kumaba nyumba muja ndikutani ndikupeza kuti akamupha ravi uja ndi anthu aja anapeza kuti anapeza connection at least ndi christina koma anapeza kuti christina uja sakumudziwa lukisi Anderson uja uja timanena kuti anapezekapo apolisi amadabwa kuti uyu wapezekapo bwanji sa gulu lina lonselo linali gulu limodzi achifwamba awa anali amodzi koma uyu samadziwika kuti wapezekapo bwanji amakhala kwina amapanga zake samadziwa anthuwa nde anamufunsa iye ananena kuti ine sindinaphe munthu ndipo anthu amene mukuwatchulawo sindikuwadziwa ndipo kumene mukunenako sindinayambepo ndapitako Nde anammangabe kuti DNA yako yapezeka pa thupi la ndani? Pa thupi la ofedwayo. Eh? Yapezeka mmanja, yapezeka mmikonomu, nde iwe DNA yako ipezeka bwanji pa munthu ameneyo ngati iwe kunalibeko? Nde anamtsekerabe. Nde anapeza loya. Loya uja kumufunsisisa. Loya iye nkumanena kuti ah, ineyo anthuwo sindikudziwa china chilichonse. Sindinayambepo ndapitako, sindikuwadziwa, ayi sindinaphepo munthu. Kenako atakhala yekha nkuganiza nkudzati ah ineyo kukhala ngati ndinali kuchipatala. Akuti unali kuchipatala chifukwa samakumbukiranso bwinobwino vuto lake. Akuti ee ndinali kuchipatala nkutchula kuti kukhala ngati ndinali kuchipatala chakuti. Nde loya uja anauza apolisi kuti Lukisi akuti anali kuchipatala chakuti. koma sali sure nde ananyamuka apolisi nanga sakuyenera kufufuza kupita kuchipatala kucho kukafunsa kuti eti kuchipatala tsiku lakuti usiku wakuti mu november 2012 munali munthu uyu Lukis Anderson achipatala kuyang'ana marekodzi ali yes munthu uyu analidi kuti kunoko Ah, zitheka bwanji kuyang'ana nthawi kupeza kunena kuti anafika nthawi yakuti akuchipatala analandira foni kunena kuti kuchoka mu shop ina yake kunena kuti munthu wina wake wamwa mowa kwambiri waledzera wakomoka achipatala anatumiza ambulance ambulance inakamunyamula akuti sanali bwino ayi anamwa zija zoti akanafa nawo mowa anamwawo anathamanga naye kuchipatala kuchipatala kuja kumuona kuti sanali bwino olo pang'ono ati anali more than 5 times over limit Koma anavulala nawo kwambiri mowawo mpakana achipatala, madokotala anapanga decide, decision yonena kuti munthu uyuyu timuyang'anire usiku onse asakhale yekha. Amapezeka kuti every 15 minutes azichitidwa check, pazilembedwa report kuti ali bwanji, ali bwanji chifukwa chonena kuti munthu uyu kungomusiya kupanda kumusamala akhoza kufa chifukwa choti anamwa mowa kwambiri. Nde usiku onse anatani, anakhala ndithu pa koloko kumutani kumuyang'anira mpakana anamupanga discharge ma 9 koloko mammawa apolisinso pamene paja ndeti panalibe olo gapu yoti iye ayi anatuluka nkupita kukapanga chifwamba nkubwerera ati ayi ndithu anali aligoni ali chikomokere sanali bwinobwino funso nonkukhala kuti ndiye dna yake yapezeka bwanji pa munthu wokufa apolisi nonkuzunguzika ndiye kunali kufufuza kuti zingatheke chani kenako wina ananena kuti ya ngati mukuti ambulansi inakamtenga iyeyu inayamba kale yamtenga iyeyu kupita naye ku chipatala nkuyambano kufufuza kuti ambulasi imene inapita kukatenga thupi la ravi ataphedwa ndi iti anapezeka kuti inali ambulasi yake yomweyo nde chomwe chinachitika akuti ambulasi itakamtenga lukis kupita naye ku chipatala patatha 2 hours analandira foni kuchoka kwa mkazi wake wa ravi kunena kuti tachitidwa chiwembu Ambulasi yomwe ija ndikuthamanga kupita kukatani? Kupita kunyumba kumene kuja inanyamula ndani? Inamunyamula Ravi atafa. Nde amayesera kumpanga CPR kuti amuthandize kuti anali asana mwina samadziwa kuti mwina sanafe mwina chani timuthandize bwanji. Ndi anthu ake omwewo ziwiya zake zida zomwe amagwiritsa ntchito ma oximeter machani chilichonse chinali choti agwiritsa kale ntchito pa agwiritsa kale ntchito pa Lukis nde akukhulupirira kuti zi- ziwiya zawo sanazipupute sanazi you know, kupuputapuputa kuti tagwiritsa ntchito pa uyu tisanagwiritse ntchito pa munthu wina tizipupute anangotenga zomwezo nkumatani nkumagwiritsa ntchito pa munthu uyu nkupezeka kuti achita transfer dna kuchoka pa ziwaye pa ziwiya zija dna ya lukis oti kunalibeko sakuziziwa ayiyika pandani pa munthu uja munthu onena kuti wafa amene amazachichita examine kuti ayang'ane dna apeze kuti amene wamupha ndani anapeza nawo dna ya ndani ya lukis munthu onena kuti kunalibeko nde ndikesi yonena kuti inasintha zinthu kwambiri pamene kale ankangoti iyayi pakangopezeka dna nde kuti basi evidence yonse umboni sitikufunikanso china chilichonse zatheka basi analipompo anaona kuti oo kani dna ikhoza kupezekanso kuti wachita transfer mwanjira imeneyi kunena kuti munthu wakeyo palibe koma wasiya dna apo koma kuchosa pamenepopo nkupezeka kuti yaipitiraso pa munthu wina lukis anakhala miyezi 5 mprison akudikirira kuti anthu apeze chilungamo chenicheni kuti chachitika nchani mapeto ake anamutulutsa Nde nkhani yake ili pawiri, pali nkhani ya Ravi ndi moyo wake ndi mmene unathera, ndi nkhani ya Lucas oti anangonamiziridwa zosamukhudza, anapulumukira mkamwa mwa mbuzi kuti lawyer wake nayenso sanazitaye, analimbana nazo kuti munthu uyu kunalibeko. Christina anapangidwa sentenced to 17 years chifukwa choti anathandiza kuwaulula anzakewo pamene ena onsewo analandira ma life sentence. imeneyo ndimangofuna kuchita share mukhale ndi tsiku lopambana